3, 2, 1, 0, Bail ó Dhia oraibh, Brian anseo ag léamh na nuaíocht as Meiriceá don naoú lá fichead de mí Mheán Fómhair dhá mhíle is a sé déag. Baineann mórphictiúr an New York Times inniu le. postannaí agus comhaontaithe trádála. Níos mó san Eoraip nó ná i Meiriceá, chualathas le déanaí faoi chomhaontaithe trádála mar TTIP agus CETA. Sílim go bhfuil an tAontas Eorpach ag cur chuige go cliste. Tá siad ag margú CETA atá roimh a bheag ná a mhór mar TTIP chun dallamullóg a chur ar phobal na hEorpa go bhfuil TTIP caite i dtraipisí. Ach níl in CETA ach comhaontú trádála idir Ceanada agus an Aontas Eorpach. Pictiúr de dhuine i gceardchumann, is cosúil, ag carnadh cannaí bia. atá i mórphictiúr an New York Times agus í ag eagrú an bhia bhronnta seo d'fhostaithe a leagadh as obair i muileann cruaiche istigh in Illinois. Scéal coitianta is ea seo do dhaoine san meánaicme íochtarach agus go háirithe fir. Na fir sin bhíodh ag obair sna monarchana carr in Detroit agus monarchana cruach mar an ceann seo in Granite City. Tá na postannaí sin ag imeacht thar lear, go áiteannaí mar Korea, an tSín, an tSeapáin, ba cheart dom an Chóiré a rá, gabh mo leithscéal, an Chóiré Theas cibé. Ach má bhaineann an pictiúr le Illinois, osclaíonn an téacs leis an Ísiltír agus leis an bhfear seo Patrick Dyzers. Hmm. Nó, oibrí chalafoirt is dócha. Caithfidh mé oibrí chalafoirt. Fan soicind anois, tá mé ag lorg. na focail agus níl fhios agam an bhfuil ceann speisialta ann fan anois. Ní thógfaidh sé seo ach second. B'fhéidir go bhfuil sé ann.

faoin trádáil nua a bhí ag tíocht isteach go dtí an Ísiltír mar gheall ar na comhaontuithe trádála. Ach idir an dá linn, Tá an tUasal Dysers agus a chomhoibrithe ag breathnú ar na comhaontuithe seo mar fórsaí nár ní cheart dom bheith ag lorg an fhocail seo, mé cinnte go bhfuil sé agam cheana, ach ar eagla na heagla drochaigeanta cealgrúnach. Cealgrúnach muise is maith liom é. Tá mise ag úsáid cealgrúnach. Feiceann sé na comhaontuithe seo mar rudaí cealgrúnacha. Deir sé agus deir go leor daoine go háirithe dála an scéal tacaitheoirí Donald Trump, gur gheall na comhaont na margaí, na comhaontuithe seo rathúnas agus go deimhin fuair daoine rathúnas as. Ach bhronn siad imní freisin. Is ea is leis an Chomhaontú, mar a bhí ag Patrick Dyzers, tá árasán aige sa Spáinn anois. Déanfaidh tú go maith as. Ach rathúnas gearrthréimhseach atá ann, mar diaidh ar ndiaidh rachaidh do phost agus postannaí do chomhoibrithe thar lear, go áiteanna mar an Chóiré agus an tSín. D'fhéadfainn an mhaidin go léir a chaitheamh ag caint faoi seo agus ní dhéanfaidh mé. Tá sé ina chonspóid i gComhdháil Mheiriceá mar tá Teach na nIonadaithe tar éis cros Bharack Obama a shárú i dtaobh bhille a lig do shaoránaigh Mheiriceá an Araib Shádach a agairt ar ionsaithe 9 11. Ceist achrannach is ea seo agus ceist chasta. Ach go deimhin tá impleachtaí anseo a théann i bhfad thar 9 11 amháin. Tá mé ag rá 9 11 mar aistriúchán díreach ar an mBéarla ach tá mé breá sásta leis mar. Dáta atá ann, 9 11, ionsaithe an 1ú lá déag Meán Fómhair 2001 atá i gceist, ar ndóigh. Má ligeann na Stáit Aontaithe do shaoránaigh Mheiriceá an Araib Shádach a agairt sa chás seo, Ní fada go mbeidh an Araib Shádach ag cur an dlí ar Mheiriceá ar rudaí agus cad mar gheall ar an Iaráic, an Afganastáin, Grenada, Vítneam, Laos, tá Meiriceá ag tógáil coiscéim a mbeidh. aiféala orthu faoi, sar i bhfad sílim. Bhí mé ag caint ar eadráin agus ar an gcóras eadrána tamall ó shin agus chomh mífhéaráilte is atá sé. Go mion mhinic Nuair a cheannaíonn tú seirbhís tábhachtach, seirbhís mar, abraimis, árachas carr, geallann tú nach rachaidh tú chun cúirte le d'agairt a. Ach go mbeidh ort ort dul chun eadrána. slí é seo, sílim. ceart. a phríobháidiú. Agus cibé, gabh mo leithscéal, is réamhfhocal fada é sin. Tá. Le fada tá tithe altranais i Meiriceá ag éileamh go síneodh custaiméirí conraithe a éilíonn eadráin seachas cúirt i gcásanna tromchúiseacha mar, abraimis, mí-úsáid othar. Faoi dheireadh, tá áisínteacht de chuid an stáit feidearálaigh tar éis bhuel ag lorg focal nua arís. Gabh mo leithscéal. Focal ba cheart a bheith agam le fada. Ní maith liom é. Sea. Sea. Agus cé chaoi a mbeadh an Rialtas Feidearálach in ann ladar a chur isteach sa scéal seo? Iadsan go mion mhinic a a íocann na táillí do custaiméirí na dtithe altranais príobháideacha trí Mhedicaid agus Medicare agus abraimis iarshaighdiúirí agus a leithéid. Agus tá an rialtas ag diúltú déileáil leis na. tithe altranais a éilíonn eadráin. Seo é an iarracht is déanaí córas príobháideach cirt a shrianú isteach nó srian a chur air. Tá Cath, ní déarfaidh mé cogadh ach tá cath ar na bacáin san Iaráic. Mar is eol dúinn tá cathair Mhósúl i gcumhacht an Stáit Ioslamaigh le trí, ceithre bliana anois agus feicimid i bpictiúr ar chlúdach an New York Times saighdiúirí de chuid na hIaráice ag traenáil chun don chath a fhearfas siad ar an Stát Ioslamach chun cathair Mhósúil a ghabháil. agus tá an tUachtarán Obama tar éis 600 saighdiúir breise a cheadú sa troid. So is ea, tá an cath sin ag teacht in aicearracht. Tá Hillary Clinton ag strachailt vótóirí an tríú páirtí a mhealladh. Sin daoine ó pháirtí na saoirseachta. Caithfidh mé breathnú isteach anois. Liobraíoch, Liobraíoch, is é An Páirtí Liobraíoch agus an Comhaontas Glas, nó cibé atá ainm atá air anseo i Meiriceá. Níl mórán eile le rá agam faoi sin. Níor éirigh go rómhaith le Donald Trump sa chéad díospóireacht agus tá a chúntóirí, Tá rún ag a chúntóirí é a ghriolláil do dhíospóireacht uimhir a dó. Tá imní orthu nár léir a fhócas agus a chuspóirí sa chéad díospóireacht, d'fhéadfá a rá. Go deimhin, síleann siad gur leáigh an teachtaireacht uaidh go huile is go hiomlán. D'úsáidfinn an focal tuaslaig mar a úsáidtear sa cheimic é ach amháin go dtabharfadh sé sin le fios, i seach-chialla an fhocail, go raibh réiteach eicínt ina theachtaireacht agus ní fheicim sin. Scaoileadh saor Oral Nicholas Hillery roinnt blianta ó shin, maraíodh buachaill dhá bhliain déag d'aois agus bhí na póilíní den tuairim gur bh'é buachaill cara máthair an bhuachalla a mharaigh é. Go deimhin bhí caint faoi thréigean agus grá briste agus muintearas briste ach ní raibh mórán fianaise ann gur mharaigh sé an buachaill agus cé go mbeadh roinnt daoine den tuairim láidir gurbh é faoi deara an dúnmharaithe gan fianaise ach fianaise

Sé cúinsí a bhí i gceist agam nó toscaí b'fhéidir. Tá mise chun breathnú isteach sa bhfoclóir ar líne. Gabh mo leithscéal ach imthoisceach. Ha! fianaise imthoisceach, sin ceann nua dom, caithfidh mé sin a scríobh síos freisin, gan agat ach fianaise imthoisceach is beag cás cúirte atá agat agus tugtar le fios gur saoradh an fear imthoisceach, Oral Hilaire, a cheal fianaise. Tá an Rúis ceangailte arís le scriosadh

Bharra, ach ní hé sin an focal atá uaim. Ní hé in aon chor. Tórramh, sochraid. Hé! Níl fágtha thuas anseo ach cás sochraid. Bhí Barack Obama i láthair ag sochraid Shimon Peres agus tugtar le fios cé nach raibh mórán i gcoitiantas ag an mbeirt. D'éirigh go geal idir Barack Obama agus Shimon Peres nuair a bhuail siad le chéile den chéad uair. Anois, ba ábhar. gáire é mar a fuarthas amach ceann de na buamaí sin i gcathair Nua-Eabhrac nuair a leagadh iad roinnt seachtainí ó shin. Is cosúil nára daoine gan dídean iad na daoine a d'aimsigh an bhuama mar a cheap adh ar dtús ach turasóirí ar cuairt as an Éigipt agus dá mba gadaí as an Éigipt mise agus dá dtiocfainn ar bhuama i lár chathair Nua-Eabhrac ní mó ná sásta a bheadh mé. Michael J. Fahy, an créatúr bocht. Maraíodh é i bpléascáin sa Bhronx, i bpléasc sa Bhronx. Ba cheannaire cathláin é sa bhriogáid dóiteáin. Ach thar sin ba athair é agus bhí dhá chéim ardleibhéil aige mar bharr ar a cháilíocht mar fhear dóiteáin. Lámhach ar scoil, sa chás seo i South Carolina. Lámhachadh beirt bhuachaill agus múinteoir in Anderson County, South Carolina, ach Ba é athair an déagóra amháin a maraíodh sa mbaile agus má bhí gunnaí aige sa teach agus teacht éasca ag a mhac ar na gunnaí agus níl aon fianaise agam gurb ea ach Má bhí, a chonách sin ar an athair. An Chomhdháil tar éis dúnadh síos a sheachaint trí bhille gearrthréimhseach. caiteachais a rith agus fágann sin go bhfuil géarchéim seachanta agus go bhfuil cead ag na reachtóirí dul abhaile. Fuair Agnes Nixon bás. Cé hí? Scríbhneoir sobalchláir agus cruthaitheoir All My Children agus One Life to Live. Bhí sí 93 bhliana d'aois agus cuirtear ina leith gurb ise den chéad uair a tharraing gránnacht an tsaoil, más ceadmhach dúinn frása chomh gránna sin a úsáid, a tharraingt isteach i bpárlús tithe Mheiriceá. Tá gairdín rúnda i Nua-Eabhrac, ós is in Greenwich Village, ach níl a fhios agam tada eile faoi. Tá sin in san for.

Bhí Rinne Yahoo iarracht haiceálaithe a cur in aghaidh haiceálaithe, ach cuireadh laincisí orthu mar gheall ar thosaíochtaí agus imní go gcuirfeadh slándáil dianslándáil custaiméirí nua ó dhoras. Tá Google ag cur geall go mór ar Google Assistant, cúntóir digiteach a bhíonns ar siúl an t-am ar fad. Bail ó Dhia oraibh, nílimse ag iarraidh an Assistant seo a úsáid ach idir an dá linn, tá Google sleamhnaithe isteach i mo shaol go huile is go hiomlán. Gach seans go bhfeicfidh sibh Google Assistant taobh thiar díom sara bhfad. Bhuel, sin iad na scéalta móra don naoú lá fichead Meán Fómhair 2016. Tá súil agam gur bhain sibh úsáid, nó tairbhe éigin, astu, agus tá súil agam go mbeidh muid ag caint le chéile arís sara bhfad. Ach idir an dá linn, guím rath Dé oraibh go léir. So slán go dtí an chéad uair eile.